ka Kenneth Okonkwo gbasara isi akwara n'ịrịọ Peter Obi mgbaghara n'ime otu izu ụka ndị ọkaiwu Peter Obi nyere ya Peter Obi gbara ya akwụkwọ ụbọchị iri abụọ na ise ọnwa isii afọ 2026 n'otu nnukwu ụlọikpe Anambra steeti dị n'Ọnịcha ka ọ kwụọ ya njeri naira asatọ ma ikpe ma ya njeri naira ise maka ibo ya ebubo ụgha na Channels Television ụbọchị asatọ ọnwa ise afọ 2026 na ya bụrụ onye ndu n'ime ndị isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC

njeri naira abụọ maka ịga n'iru na ya bụ ebubo ka ndị ọkaiwu ya degesịrị ya akwụkwọ ka ọ kwụsị ya ma rịọ mgbaghara na nke o boro ebo otu njeri naira maka iji zikọ Kenneth Okonkwo n'iwu megidere omume a na-agba egbe ọ na-ata nri na ịda iwu ihe ndị ọzọ Peter Obi rịọrọ n'akwụkwọ ọ gbara Kenneth Okonkwo bụ ka ụlọikpe manye ya ka o site n'ụlọ ọrụ ndị ahụ niile gbasara ya bụ ebubo ụgha wee rịọ ya mgbaghara maka imebi aha na ugwu ya ka o dee ya ede na ya agaghị ebokwu ya ebubo ụgha ọzọ ya bụ nnukwu ụlọikpe Ọnịcha nyere Kenneth Okonkwo iri mkpụrụ ụbọchị anọ na abụọ maka iji tinye akwụkwọ ga-egosi na uche ya dị na ya bụ ikpe ma ọ bụrụ na ọ chọghị ka ụlọikpe kpee ya bụ ikpe kee ikpe ma ọ bịara ikpe maọbụ na ọ bịaghị ọtụmasị akwụkwọ ịdọ aka na ntị nke kwọọ mmiri mgbe ọ ka nọ n'ọbụ ọkpa ndị ọkaiwu Peter Obi degara Kenneth Okonkwo n'agbanyeghị ndụmọdụ ndị ala anyị dị iche iche nakwa ozi ugo nyere Kenneth Okonkwo ka ọ haa Peter Obi ebube Igbo jiere ya ọfọ aka ọtụmasị na Honorable Ọbụnike Ọhaegbu kwesịrị ịbụ onye akaebe Kenneth Okonkwo agọrọla ụkwụ na aka ya Kenneth hatara ka a hụtacha ka a hụtacha mgbọ ji tụwa nwa enwe isi ma Kenneth Okonkwo dịziri ụkọ na onyonyo telivishọn nakwazị na ọwa mgbasa ozi dị iche iche ọ ga-abụ maka ilo ihe ya na akwụkwọ Peter Obi gbara ya ga-eje ka ọ ga-abụ maka comrade Chris Agụ onye zọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PRP ọkwa ịchị Enugu steeti n'afọ atọ gara aga bụ onye so na ndị okwu Kenneth Okonkwo na-achọ Peter Obi na-ewute si nọrọ n'onyonyo Afịa telivishọn ghọrọ ọkụkọ gbasara okpesi site n'ikwu na Kenneth Okonkwo dị ka onye Enugu steeti maka egburigbe ọnụ ya ya jee jụọ nne ya kedu onye bụ Chief Samuel Onitiri na ya ekwukpọ abụ m Chukwuma Ogbonna deeme ọ dịbe echi mana tupu nke echi biko mee ka a mata ka i si hụ nke taa na ohere like maọbụ kọment biko zigara nke taa ndị ọzọ